igbo mma mma nụ o ndị nna anyị mere ka anyị mara na ihe e jiri etiye ọjị la ọkwa bụ ka ọ kpamara onye ihu kpamara onye azụ ebe m nọkwa n'ụbọchị nke taa bụ la ọkwa chukwu ọkwa chukwu dị n'ime amizi olokoro nke dị n'ime ọma ahịa n'ime obodo nke chineke biko abịara m ime ka igbo mara na ọ dịghị otu nwoke na nwoke ga-esi kwụsị inwe mmekọ n'ala igbo nwaanyị na nwaanyị akwụsị inwe mmekọ ma ọ bụrụ na chọọchị alaghị ọ na-ewute m dịka onye igbo ihe ọjọọ niile chọọchị mere n'ala igbo onye igbo kpatakwa ego ya rụọrọ igbo chọọchị ọ ihe anya mmiri na ọ dịghị ihe kacha rara onye Igbo ahụ karịa onye Igbo ịsọtanwu nsọ ala ya ya wụrụ ihe chọọchị kpatara dịka anyị ga-agọ ọjị tupu anyị aga n'iru ndị nna anyị mekwere ka anyị mara na ọjị anaghị anụ bekee ọbasi dị elu eke kere ụwa chukwu okike abịama anyị ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ orie orie ndị ichie a sị m orie nke taa ya rutere anyị ifeọma ihu na azụ ya rụpụrụ anyị ochu ropụ epụrụ ropụ anyị gwu ropụ ụpịam ropụ ụtọrọ anyị sị ndụ ndụ ka nka ndụ mmiri ndụ azụ ọfọ anyị na-agọ kwa ụbọchị bụ ka arọm anyị pụta ihe biko chukwu nyere chi kere igbo mekwere anyị amara meere anyị ebere ka anyị were ntị onye igbo na obi onye igbo soro ihe a okwu a ọ dị ọkpụrụkpụ ọ dị omimi ihe a na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke taa wụ la chọọchị ga-ala ala igbo ọ dị mkpa bụrụ ihe ziri ezi ekele m ụbọchị eke ọwụwa anyanwụ ji eri aja kele ụbọchị orie aka nri ụwa ji eri aja kele ụbọchị afọ nke ụwa ji eri aja kele ụbọchị nkwọ ọdịda anyanwụ ji eri aja ala amizi mma mma ịba amizi mma mma ọkwa chukwu mma mma ekele m elu kele ala ekele m ọhịa kele ụzọ asị m bịa taa ọjị kwere o ụnụ taa la otu ka anyị taa la ibe ka ọ dịrị anyị na mma ndị ichie ndị otu obi ihe a na-ekwuru okwu ya wụ maka ọdịmma ala igbo otu ọ ga-esi dịrị ụmụ anyị na-abịa n'azụ na mma maka ọ bụrụ na m chee maka m eche m maka ndị ga-esi m n'ahụ pụta echeghele m ọ bụghị omenala asị m bịa taa n'otu taa n'eke taa n'orie taa afọ taa la nkwọ ụkwụ anyị kwụ ọtọ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ bụrụ haala ebe ọ wụla i si bịa n'ala igbo la chọọchị nọ nso n'ahịa be nna gị ezigbo okwu ụka ga-adị n'ala nna gị abụ m Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na ọma ahịa n'ime obodo nke Chineke ekelere m ọha nwe eze ekelere m ndị chiri echi n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ oji ọfọ sị onye chiri ya zere ọ ga-adịrị Igbo la mma ana m ekwu ya kwa ụbọchị sị ọ bụrụgodu na eluigwe dị na o nwere ebe eluigwe ndị ọcha ji ghọgbuo anyị dị ọkwa ndị nna anyị ndị ahụ sọrọ nsọ ala ndị ahụ mere omenala ndị ahụ kwanyere iwu ala ugwu ha ga-aga eluigwe ọ wụghị anyị nwa kedu ka onye lụrụ nwaanyị atọ na anọ ga-esi ga ọkụ mmụọ onye na-ara nwoke ibe ya ga eluigwe igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ntị onye igbo na obi onye igbo ọ dị mkpa na ị ga-alaghachi n'omenala nna gị ihe a ha na-eme n'ala nna gị ị ga-emeriri ya maka na ala wụ agbara ọkwa na ala ma onye aka ya dị ọcha ọ dịghị otu homo na lesbianism ga-esi kwụsị n'ala Igbo ma chọọchị alaghị maka ọ ha nwa ji ya bịa kedu ka ndị a ga-esi mepe anya were ụmụ nwoke na-agbachi ofu ebe were ụmụ nwaanyị na-agbachi ofu ebe ndị mmiri na ọbara na-agba n'ahụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ma anyị emeteghị ala a o nweghị onye ga-emere anyị o nweghị agbara ga-esi mba ọzọ bịa emere anyị ọ dịghị chi ga-esi mba ọzọ bịa emere ọ anyị nwa ka ọ dị n'aka maka ala mara anyị n'aka biko tụsụ okwu a ma ọ dịghị mma Igbo mma mma nụ wo